Haló! Gordon anseo ag léamh na nuaíochta don dóú lá fichead mí Bealtaine 2019, Dé Céadaoin. N'fheadar an aithníonn sibh mo dhuine ansin? Sin é Juan Guaidó, ceannaire an fhreasúra sa Veiniséala. Tá sé ag faomhadh anois do chainteanna teoranta san Iorua rud a thugann le fios, ag géilleadh b'fhéidir gur cheart dom a rá, tá mé ag scríobh faomhadh agus géilleadh síos anseo, tá, is cinnte go bhfuil an freasúra sa Veiniséala tar éis an momentum agus an fuinneamh a chailliúint. Cuid mhaith des na daoine a sheas taobh le Juan Guaidó roinnt seachtainí ó shin agus é ag gairm ceannairce,, tá siad sa phríosún anois. Ba fiontar misniúil, dásachtach, cróga é an gníomh seo, ach ní raibh sé cliste. Ba chinnte go raibh Meiriceá taobh thiar den Éirí Amach seo, agus íocfar as seo go fóill. Is léir go bhfuil an Rúis ag tabhairt go leor cúnamh do rialtas Veiniséala. Is é an faraor géar é go bhfuil Meiriceá ag cur a ladar isteach sa scéal sa Veiniséala go fóill. Laghdú, íoslaghdú na fuinneoige seo. John Walker Lindh. Is ar éigean gur chuimhin liom an t-ainm ach tuairim is ocht mbliana déag ó shin rugadh air i bpríosún san Afganastáin. Fómhar 2001 a bhí ann, agus tugadh le fios, nó tugadh chun solais, go raibh sé ag troid don Taliban agus dá réir sin caitheadh i bpríosún é mar fealltóir, mar thréas. Cuireann sé uafás orm an pionós a chuir Meiriceá air, go háirithe. an chaoi inar dhéileáil siad leis agus é i bpríosún, rud a chuireann i gcuimhne dhom nach bhfuil cóir le fáil i Meiriceá, níl le fáil ach eh. ó, cad é an téarma atá uaim?

Ok. Tá an Teach na nIonadaithe ag iarraidh a bheith níos déine leis an Uachtarán Trump. agus dá réir sin tá siad ag beartú oirbheartaíochta nua. Ina thaobh, táthar ag glaoch ar a tháinseamh go fóill. Tá an tUachtarán é féin ag loiceadh agus ag moilleadóireacht. An t-aon rud a thaispeánann seo, an t-aon rud a aibhsíonn sé, a aibhsíonn sé, ná chomh scoilte is atá an Páirtí Daonlathach. Tá Ceann Chomhairle Theach na nIonadaithe Nancy Pelosi ag moladh bheith cúramach rianúil ach tá na daoine eile, na ceannairceacha sa pháirtí, ag iarraidh. troime iomlán an dlí a chur air. Tá na Stáit Aontaithe ag déanamh machnaimh ar theicneolaíocht faireachais a theorannú, a shrianú,

agus mar chritic ar uaillmhian na Síne, go háirithe, is cosúil, ar an lámh láidir atá siad ag imirt ar mhionlaigh sa tSín mar na Uyghurs. san iarthar. Deacrachtaí dlí le tuismitheoirí comhghnéis Tá scéilín seo faoi bheirt Mheiriceánach a. um a d'uchtaigh a d'uchtaigh cailín ó uh ón iasacht ag úsáid uibhe deontóra agus síol a hathar ach de réir dlí ní bhreathnaítear uirthi mar Mheiriceánach agus diúltaíodh di saoránacht an mhí seo caite. Scéal suimiúil, ach níl a fhios agam an féidir linn a rá go bhfuil leithcheal á himirt. Is é atá ar siúl anseo ná deacrachtaí dlí agus. ionannais. Meh. Tá feachtas Donald Trump ag déanamh bleaist fógraíochta ar Facebook. Dar leo, d'éirigh leis cheana agus éireoidh leis arís. Gach seans go bhfaca sibh an róbó. Sin é, nó sin í, an madra. Tá ag éirí dubh dóite den chaint seo agus tá ag iarraidh dul amach ar siúl, ar ball, b'fhéidir. Mistéir as naoi déag nócha sé. Tréigeadh an leanbh nua-bheirthe seo. i bhfoirgneamh árasán i mBrooklyn. Fuarthas amach ag úsáid ADN anois díreach nach raibh a fhios ag a hathair gurbh ann di riamh. Truamhéalach. Táthar ag plé drochthalamh agus droch-uisce sa California faoi láthair, i gCalifornia. Bhuel, tá an talamh méith ach níl an t-uisce. Go deimhin, tá sé truaillithe i níos mó ná leathchuid de na córais uisce i nGleann San Joaquin. Tá arm na Colóime ag dul siar ar an gealltanas a thug siad le déanaí go méadódh siad faoi dhó na mílístí a mharaigh, a ghabh siad nó a chuir siad iachall orthu géilleadh. So sea, dul siar sa Cholóim. Céard eile? Wanda Sykes, tá sí ar fud na hidirlíne agus na teilifíse faoi láthair. Bhain sí moladh agus tréaslú amach dá rólanna i ndrámaí grinn suímh ach tá ag éirí go maith léithe faoi láthair mar fuirseoir stáitse. Fuirseoir stáitse, An bhfuil sásta leis sin. Bhuel, an maith leat fuisce? Tá plé anseo faoi lucht leanúna Bourbon. Is cosúil go bhfuil a leithéid ann agus Bourbon dubh. Ní raibh a fhios agam. agus táthar ag cur chun cinn éagsúlacht agus ilchineálacht na mBurbans, ceart go leor. Bhuel, sin í an nuaíocht, aon fhocail deasa agam? É dearfa, nó nach bhfuil sé cinnte. Forlámhas, mar a dhéanann an Rúis in oirthear na hÚcráine. éalang, éasc, lúb ar lár. Tuaslaig, nuair a chuireann tú púdar isteach in uisce agus nuair a mheascann an púdar agus an t-uisce. Más duine cásach thú, is duine urramach thú. Agus sin an méid. Fágfaidh mé an scéal ansin agus múchfaidh mé. Tá súil agam go bhfaigheann sibh úsáid, nó taitneamh, nó. rud éigin as an taifead agus go mbeimid ag caint arís sar i bhfad. Slán tamaill.